The DC. Utenga wanga wa lero ndi maloto amene ndalota usiku kuchokera kwa Mulungu ndipo iwe amene umasapota chipani cha DPP ukhale pafupi kuti umvere uthenga umenewu komanso iwe wa udf sunthira kuno kuti uthengawu uutenge ukaupereke nanga iwe wa pp sapota iwe uutengenso uthenga umenewu upereke kwa mtsogoleri wanuyo iweyo wa aford wa utm tengani mauthenga amenewa kuti mukapereke kwa atsogoleri anu awa ena anatanganidwa dzulo kunyamula mitanda, kuonesa ngati ndi opemphera, kuonesa ngati amagwirizana koma anthuwa sakugwirizana. Uthenga wa lero ukupita ku opposition parties makamaka ma leaders chifukwa ndili ndi uthenga ochokera kwa Mulungu ndipo muuchite ignore nokha at your own peril. Ndipo Mulungu wandituma kunena kuti akuti ngati simugwirizana inu a opposition ndikupanga chinthu chimodzi pamene tikupita ku general election kaya tripartite election ya pa September apopo akuti muyiwale chifukwa m'malotomo ndaonamo zinthu zoopsa. Anthu ena akupanga chothekera kuti zisankho zimene zikubwerazi zidzakhale kuti si zisankho, zidzangokhala ngati ceremonial, koma chachikulu chachitika kale. Ndipo zikuoneka ngati inuyo a opposition mwachita kulozedwa. Mwalozedwa. Zikuchitika ngati nthawi ija m'mene amamanga anthu sanja ya Babulo, aliyense amalankhula chichewa chake, chilankhulo chake, osamvana, ndi zimene akupanga a opposition kuno ku Malawi. Koma Mulungu akunena kuti Iyeyo ndi okwiya koopsa ndi ulamuliro uwu wa Lazarus Chakwera ndipo akufunisisa limodzi ndi a Malawi zinthu zitasintha. Koma zinthu sizingasinthe ngati inu a opposition simukhala ndi language imodzi. Apapa ndipamene zikuonesera kunena kuti anthu inuyo I think aliyese akufuna ali president. Izi zokuti aliyese akhale president-zi ndi zimene ziti ziononge dziko la Malawi. Pamene dziko la Malawi lafika anthu awa sanayenereso kulamulira. Koma zikuoneka kuti zinthu zambiri mukuzichita ignore. Mwachisanzo mukudziwa kuti khoti lakuno ku Malawi lidapanga 50 plus 1 kuti munthu aziwinira zisankho koma nokhanokha mwakhala mu mwakhala mu parliament 5 years nde aujeni aphungu anu akhala ku nyumba ya malamulo 5 6 years koma palibe apangapo yo in terms of a deliberate legislation yofuna kukhala ndi ndondomeko malamulo apaderadera a migwirizano kodi ngati malamulo mwalephera kuwapanga ku parliament mungakapange malamulo oyendesera zi- migwirizano yopitira ku zisankho popanda legislation popanda lamulo popanda ndondomeko Izi ndakhala ndikunena nthawi ndi nthawi kunena kuti inu aphungu a nyumba ya malamulo tabweresani malamulo owonesa kunena kuti pakhale at least a legal backing, lamulo lonena kuti anthu akamapita ku zisankho azikhala ndi ndondomeko ya migwirizano yowonesa kuti pali lamulo koma izizi mukazipitiriza izi izi a saulosi chilima alipo ambiri ati adzabwere kusogoloko aliyense amene ati akalowe mu mgwirizano ndi nzache azioneka ngati winayo wamkuluyo nde mwini wake wa chisankho winayo nde ayi enawo azakhala agalu izizi ndi mtima wa inuyo a, a ma members of parliament ndi zipani mwakhala ofasa kwambiri mwaapasa ground awa anzathu a mcp kuti azizitenga zisankho izi ngati zawo nkhani ina imene imene yapangi ikupangisa kuti zisankho izi zisakhale zisankho ndi nkhani yo- yakuti inu a opposition you are not proactive you are not uh, you, you are not eh, serious ikakhala nkhani imeneyi yoonesesa kuti smartmatic isadzagwire ntchito kutero kuchitikiza kupheni inuyo ndi nkhani ya makani nkhani yosagwirizana mukulekerera annabel wa- wamkulu wa mec kuti aziyendesa chisankhocho ngati ndi cha mnyumba mwache chisankho ichichi si cha mnyumba mwache mwa annabel kapena chisankho ichi si cha mcp inu mukanaima nji ndikuonesesa kuti mwa- mukane smartmatic ngati smartmatic simuikana ndiye kuti mudziwe kuti chanu palibe pa 16 sepitembala pano chifukwa anthu amenewa apanga mafilimu oopsa apanga zinthu zachiyabe zimene inuyo simudzakhulupirira pa siku limenelo ndikuti ndazionatu kumalotoko kuti zinthu sizili bwino ndipo amene akunyamula mbendera si amene akuti azayinyamule mbenderayo vuto lanu mwafasa kwambiri nkhani ina ndiyonena kuti inuyo a opposition nthawi inoyo inali yokuti mukamang'ale ku khoti mukamang'ale ku khoti muonesese kunena kuti nkhani imene iyi ya anthu amene analembesa imuiziwe musanapite ku zisankho ndipo wina akamanena kuti ati akukaniza kuti mukachite audit chifukwa cha nkhani ya security imeneyo ndiye kuberako kuteroko ndiye kuti mudziwe munthu mukamamuuza kuti tikufuna tiyang'ane m'nyumba mwako zikuoneka ngati wabisamo zinthu iyeyo ndikumakaniza ndiye kuti wabadi zinthuzo choncho izizi izi zolekerera a MEC kuti asakuloleni inuyo kuti mukachite cheki mu system kuti mukachitemo audit imeneyo ni nkhani iti ikupwetekeni inu a opposition nkhani ina inali yonena kuti ma stakeholders ngati mabungwe ndi mayiko ndi kumene inuyo a opposition mukanapita ndikukadandaula not individually nonse a opposition yakuno ku malawi mukanapita mukadandaule ku mayiko ngati ku america european union ndi mabungwe ena amene amathandiza dziko lino la Malawi ndi mayiko amene amathandiza dziko lino la Malawi. Ngati simupita kumeneko ndi kukadandaula, musadzatinyase pa mawa ndi kumalira ndi kumapita ku makhoti because time is now. Ngati if you are failing to prepare, you are preparing to fail. Izizi ndiye muziziwe a opposition ndikunenatu inuyo a utm, a dpp, a udf, a aford ndi zipani zonse zimene zikuoneka kuti ndinu a opposition mukanakhala ndi ah, mgwirizano wapaderadera mulembe kalata ku mayiko kuphatikizapo america muwauze kunena kuti kunoko ku malawi kuno zisankho zikuoneka kuti zifuna ziberedwe tikukanizidwa kuti tikaone mu system ndipo nthawi yokuti muchite boycott ndi inoyo mukazachita boycott zisankho zitachitika muziwe kuti chanu palibe ndipo even olo makhoti azakudabwani azakufunsani mafunso kunena kuti kodi nthawi yonseyi mudali kuti nthawi yokuti muchite boycott zisankho ndi inoyo you need to stand strong and stand together with the people of malawi who are suffering now do not do not relent on this one inuyo mulimbikire muwauze kunena kuti muliuze boma la chakwera munene kuti inuyo a opposition simukupanga nawo zisankho koma vuto kuli anthu ena konko ku oppositioniko amene akumakhala usiku akulankhula ndi chakwera akumakhala usiku akulankhula ndi mcp ndikumalandira ma- ma- ndikumachitidwa promised ma billions kuti iwowo adzalandira ma billions akapanga chotheka kuti migwirizano ya opposition isakhalepo ndi amene ati apwetekese a Malawi chimene ndaona ine kuno ku Malawi andale amangoyang'ana ndalama ndalama ndi zimene ziti zidzaphese dziko lino anthu sayang'ana chitukuko cha dziko sayang'ana the suffering ya amalawi chifukwa mmene a Malawi akuzunzikira lero izizi izi zimakape izizi izi sizinayenerenso kuti zikatenge udindo ayi anthu amenewa anayenera kuti akhale ndithu kunja kwa boma pa 16 pano koma zichitochito zanu za inu a opposition ndi zimene ziti zipangise kuti anthu amenewawa akatengenso boma koma anthu asakuwafuna so kairo tili ndi mabungwenso akonkuno ku Malawi ngati a PAC ndi makape okhaokha komanso tili ndi mabungwe omenyera maufulu akuluakulu amene titikunena panopa anapasidwapasidwa ndalama amene sakufuna kupa- kumachitapo comment nkhani za uh, ma processes in a democratic dispensation of governance akupanga zawo zawo leroli akubakila boma chifukwa chokuti mabungwe amenewa alandira kale ndalama ndiye kuli ma activists enanso alandira kale ndalama akudya ndalama akumanga nyumba zawo akuyendera magalimoto odula atalandira ndalama kuchokera ku boma kuti aziyabakira ndiye kulinso makape ena amenenso ndi olozedwa kwambiri apolisi Amenewawaso ndi makape koopsa apolisi amene ndi anthu omvesa chisoni koma zimene akupanga ndi ma ma activities awo akupanga zinthu zokondera boma nde kuli makape enaso osauka kwambiri ovutika amene amakhoza kumapasidwa nyama nthuli imozi ndikumayika mazi ozaza mpoto ndikumathiramo tomato nthuli imozi ya nyama ndikumadyera army ndi amenenso alinso patsogolo ena kumayikira kumbuyo manyaka dziko ili si la munthu dziko ili ndi la amalawi and amalawi ali ndi ufulu kuti uh, achite exercise their democratic right their constitutional right kuti akavotere munthu amene akumufuna ma processes amene akuchitikawa omanyamula anthu kumapita nawo ku state house kumatuma mabungwe osiyanasiyana kumanamiza anthu m'mizimu kuti akufuna apase ngongole apase mafoni aziyapasa makobiri pa mwezi kumawauza kuti tikupasani chakudya these are the, the signs yonena kuti zisankho izizi mwinanso zaberedwa kale mukungotaya nthawi yanu now if you are not protesting kumayiko akunja ma donor community kunena kuti inuyo wa opposition simupanga nawo zimenezi pokhapokhapo muka- muonesese kuti Smartmatic ili out komanso kuphatikiza pamenepopo ma, eh, ma independent auditors abwera azachita verify zimene zili mu system basi zonsezo muyiwale if you are not doing that you, zi, muyiwale muchite declare kunena kuti zisankho izizi awina ndi iwowo inuyo sim- simupanga nawo otherwise don't waste your time and money and kuazuza ma supporters anu ayi language imene ikuchokera ku opposition ndi yomvetsa chisoni kwambiri anthu inuyo mukuoneka kuti simuli ready kuti mupite nawo ku zisankho chifukwa mwafasa kwambiri mwagone, mwagona tikunena panopa nde kuti akusambirani mankhwala anzanuwo akupitirani kuthezo akupitirani kwaku kwakuvinirani zawo zawo zimene akuziwa za chikhalidwe koditu ufiti uliko abale musamanamizidwe chifukwa cha maphunziro ufiti uliko satanic iliko nde asataniko akuyenderani nonse a opposition ufiti akutambira tambirani akupangirani mankhwala koditu anthu amapanga mankhwala kunja kuno Ena tikunena pano anakhwimira ma constituency awo. Sadzachoka kumenekoko, anapheraphera anthu kuti adzakhale kumenekoko ali amuyaya. Ena tikunena pano atsala pang'ono kupanga masadaka kuti adyetse ana, madziwo akapangire mankhwala azitsamba, azitsamba kuti mpakana adzawine. Izi zimachitika. So ngati zimachitika zimenezo ena amaphatu ng'ombetu. Kuipha ng'ombe ijayo basi mphutsi zake zija amakhala ali mavoti. so inuyo mwatopepetulidwa a opposition akupepetulani mwalozedwa pali inupo simukudziwa kuti chikupanga inu ndi chani chifukwa mukanakhala kuti mukudziwa chimene mukupanga mukanabwera pamodzi mugwirizane muchite uh, uh, uh, um, protest mukane zisankho zimenezizi koma mukumusiyira Annabel Mtalimanja azipanga ngati zisankhozi ndi za amache za atate ache za abale ache yeti chisankho si cha munthu chisankho ndi cha amalawi si cha mcp zisankho izizi ndi za amalawi munayenera muganize mofasa kwambiri a opposition kafasidwe kanu mwafasa modabwisa kwambiri mwafasa modabwisa koopsa ndipo izi muzalira maloto amene ndaalota inewa ah, i don't know umachita kumakhumbakhumba kunena kuti nthawi zina anthu ena amamwalira msanga mwina chilima uja akanakhalapo zangatizi sizikanakhalapo mzimu wako iwe chilima uziusa mumtendere ngati ena anakuiwala ena ife sitinakuiwale tikukukumbukirabe iweyo chilima saulos continue resting in peace Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri pamene mukudikira maaresti osiyanasiyana akabambe muli bwanji nanga a enoki chihana muli bwanji Eh? Nanga a Timothy Mtambo muli bwanji? Pamene Yeremiya Chihana wamangidwa, inunso mukonzeke ka warrant kanu kakukhala ngati kali mu tray. Posachedwa apa mutengedwa inu a Timothy Mtambo munachita abuse ati ka ofesi kanu muli minister komanso iwe enock chihana konzeka komanso iwe kabambe kawalanti kako kakubwera ndipo mwina mukapusa kuja kumasankho a 16 sepitembala simukaonako mwana woopsa kwambiri from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa